Padaí Ó Néill, nó is olc an ghaoth nach séideann maith do dhuine éigin. Bhí Padaí Ó Néill cineál bómánta. Shíl achan duine sin, ar scor ar bith. Ní raibh léamh ná scríobh aige ná níor chaith sé aon lá ariamh ar an scoil. Théadh sé go dtí an malartán fostaíochta gach seachtain le fáil amach an raibh obair ar bith ann a bheadh fóirsteanach dá mhacasamhail. Ach bhí an scéal i gcónaí mar a gcéanna. Bhí a bheagán nó a mhórán den léann riachtanach le post de chineál ar bith a fháil. Maidin Dé Luain amháin chuaigh sé síos ag an mhalartán mar ba ghnách leis agus bhí iontas agus áthas air nuair a dúirt an cléireach leis, Ó, a Mhic Uí Néill, tá post agam anseo agus sílim go bhfóirfeadh sé duit. Ní bheadh le déanamh agat ach aire a thabhairt do leithreas na bhfear taobh amuigh de Halla na Cathrach agus é a choinneáil glan ordúil. An measann tú go mbeifeá in innimh é sin a dhéanamh? Ó, bheinn cinnte, arsa Padaí, go raibh míle maith agat. Maith go leor, arsa an cléireach, tabhair an nóta seo chuig seomra a trí déag ar an chéad urlár i Halla na Cathrach agus thig leat toiseacht ag obair inniu. Traoslaím duit, tá tú anois i d'oifigeach de chuid Bhardas Bhéal Feirste. Tháinig Padaí amach as Halla na Cathrach. Chuaigh sé trasna na sráide agus ghlac sé seilbh ar an leithreas. Bhí sé iontach sásta leis féin. Bhí údarás aige anois. Oifigeach Bardais a bhí ann, fear tábhachtach. Choinnigh sé an leithreas in eagar mhaith. Bhí na hurláir agus na ballaí ag soilsiú. Chroch sé tuaillí suas agus chuir sé gallúnach amach ar na humair uilig. Bhí an leithreas mar bheadh pálás ann agus bhí seisean ina rí. Hinsíodh dó ag an mhalartán go dtiocfadh cigire thart tráthnóna Dé hAoine leis an áit a scrúdú agus lena pháigh a thabhairt dó. Chuaigh an tseachtain thart agus bhí bród ar Phadaí as an leithreas agus bhí sé cinnte go mbeadh an cigire sásta nuair a thiocfadh sé. Faoi dheireadh thiar thall, tháinig an Aoine agus bhí Padaí ag fanacht go foighdeach leis an chigire. I dtrátha a trí a chlog tráthnóna a tháinig sé. Fear mór ard a bhí ann, hata cruaidh air agus culaith dhúghorm. D'amharc sé thart achan áit agus bhí cuma air go raibh sé sásta. Molaim thú, a Mhic Uí Néill, arsa seisean. Tá achan rud go galánta agat. Tá mé fíorshásta le do chuid oibre. Níl ach rud beag amháin le déanamh agam, caithfidh mé do chuid leabhar a scrúdú, an bhfuil siad fá réir agat? Mo chuid leabhar? arsa Padaí. Cé hiad na leabharthaí a bhfuil tú ag caint orthu? Ní léimse leabharthaí. Ní leabharthaí den tseort sin atá mé a mhaíomh, arsa an cigire, ach na leabharthaí ina gcoinníonn tú cuntas ar an méid rollaí de pháipéar leithris agus an méid táibléidí galúnaí ar baineadh úsáid astu le linn na seachtaine agus mar sin de, arsa an cigire. Bhí Pádaí bocht mar chonaic Dia é. Ní raibh fhios aige a dhath fá leabharthaí agus sa deireadh b'éigean dó a admháil nach raibh léamh ná scríobh aige. D'amharc an cigire go drochmheasúil air. Agus ar seisean, Bhuel, a Mhic Uí Néill, más mar sin atá an scéal, tá eagla orm nach dtig leat fanacht sa phost seo. Seo dhuit, do pháigh i gcomhair na seachtaine seo. Gheobhaidh tú do chárdaí ag seomra 13 i Halla na Cathrach. Agus shín sé punt agus deich scilling chuig Pádaí. Ní raibh fhios ag Pádaí bocht cad é a dhéanfadh sé chor ar bith. agus ansin tháinig smaoineamh ina cheann. Aoine a bhí ann agus bhí an margadh foscailte. Chuaigh sé síos 'na mhargadh, chuaigh sé síos 'na mhargaidh agus cheannaigh sé mála mór glasraí. Thug sé 'na bhaile iad agus rinn sé trucaill bheag as seanbhocsa adhmaid agus dhá roth ó shean-naícharr. Chuir sé na glasraí isteach sa trucaill agus chuaigh sé ó theach go teach á ndíol. Níorbh fhada go dtí go raibh na glasraí uilig díolta aige. Chuaigh sé 'na mhargaidh arís agus cheannaigh sé tuilleadh glasraí agus dhíol sé iad. I ndiaidh chúpla seachtain bhí ráchairt mhór ar na glasraí, bhí na comharsanaigh uilig á gceannacht agus bhí Pádaí ag gnóthú a lán airgid. Cheannaigh sé asal agus trucaill mhór agus i ndiaidh tamaill ní raibh sin mór go leor dó ach oiread agus cheannaigh sé lorry. Agus ag deireadh na míosa bhí áit dá chuid féin aige sa mhargadh agus bhí daoine ag obair dó. I gceann chúpla mí eile bhí fógra mór aige taobh amuigh de mhargadh Naomh Seoirse, Pádraig Ó Néill agus a chuid díoltóirí torthaí agus glasraí. I ndiaidh na bliana sin chuir Pádaí brainsí ar bun i nDoire, i Luimneach, i nGaillimh, i gCorcaigh agus i mBaile Átha Cliath. agus chuaigh sé a chónaí i dteach mhór i Ráth Maonais. Toghadh ina chomhairleoir contae agus ina theachta Dála é agus bhí meas mór ag gach duine air. Bhí sé ina chathaoirleach ar Chumann Naomh Uinseann de Pól agus ina rúnaí ar na Pioneers. Fear saibhir a bhí ann anois, fear macánta measúil. Lá amháin agus é i lár na cathrach i mBaile Átha Cliath bhí sé ar tí a dhul isteach in Óstán an Ghresham i gcomhair a lóin nuair a fuair sé amach go ndearna sé dearmad ar a chuid airgid. Agus mar sin de shiúil sé suas chuig an bhanc i Sráid Grafton mar a raibh a chuntas agus dúirt sé leis an chléireach Is mise Pádraig Ó Néill as Ráth Maonais. Ba mhaith liom deich bpunt a tharraingt amach. Cinnte, a Mhic Uí Néill, ars' an Cléireach, tá aithne mhaith agam ort. Shín sé duilleog chuig Pádaí agus ar seisean, Cuir d'ainm ar sin le do thoil. Tháinig cotadh ar Phádaí. D'éirigh sé dearg san aghaidh, agus ar seisean, Ní thig liom scríobh. Tá tú ag magadh a dhuine uasail, arsa an cléireach. Maise níl, arsa Pádaí, ní raibh mé ar scoil ariamh. Is doiligh sin a chreidbheáil, arsa an cléireach. An fear is saibhre in Éirinn agus gan scríobh aige. Smaoitigh anois cá háit a mbeifeá anois dá mbeadh léamh agus scríobh agat. Tá, arsa Pádaí, bheinn i gceannas na caclainne i gCearnóg Dhún na nGall i mBéal Feirste.